anyị na-anọ ụbọchị naanọ ihe ọma ihe ọma ga na-abịara anyị a na-eme agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ agụpụ ọnụ ife ọma na-abịa na-eri ife ekenekwa m ụnụ wee na-asị nke onye chi ya zere ọ bụrụ na ọ bụla nke ichiri izere ndị ilo ma ihe zara gị ofu ee wee na-asị ebe ụbọchị nke taa biko ọ bụrụ na ị sonyebe na na Heritage Global TV biko gbaa mbọ ka ị gaa ị gaa binye aka ka ị gaa subscribe ka ị wee na-esokwa n'ife a na-eme so that o nwee oge ozi pụtasị ka ị na-amakwa na ozi apụtago ka ị na-egekwa na wee si ebe a na-amụtakwa wee na-amụgosi ndị ọzọ maka na ife dị n'ụwa bụ anyị mụta gosi ibe ị mụtakwa ị mụsị ndị ọzọ ndị ọzọ amụtakwa na sikwa n'aka mụta ya bụ na ife na-aga ọfụma ee na na gaa ebe ihe afụ ebe e dere ka ebe e dere ife dị ka mgbịrịgba dị ya ya pịa ya kụrụ maka na mgbịrịgba ahụ ka anyị kpakarịa o nwee ebumnobi atụmatụ uche i nwe ị ma na ihe ya-eme ka ife a na-eme na-aga n'iru ị gaa na comment section anyị ebe a na-akpakarịta ụka ị gaa drop ozi godi ya amụtakwa n'ozi gị a ka ndị ọzọ sikwa ebe a wee mụtakwa n'ife na ọ dị mkpa ka ị na-esokwa n'ife a na-eme na-ebusa ya nwa bụ ozi ka ozi a nwee ike iru mba niile ka ndị niile wee mụtakwa na anyị nwazi n'ụwa bụ igbo kwa na anyị nọkwanụ na na millions millions ka ozi a nwee ike ilu ụwa niile ebe ebe ị ya-afụ ndị igbo mana nwa ebe ya egzambọ mgbe niile ya ma afụ ndị igbo dịka anyị ji bụrụ ọkalisara ibe ife m chọrọ nka m chọrọ ụka m chọrọ ka a kpakarịta n'ụbọchị nke taa m chọrọ ka anyị tụgharịa uche n'ime ya bụ ihe gbasara ndị nze ndị nze ibe m ndị nze ndị nze dịka ndị nze ibe m ndị echichi na okpu ọkụ na okpu ndị nze o nwere mba dị iche iche na-akpọ ya n'ụdị dị iche iche o nwere ndị na-akpọ ya okpu nze na-akpọkwa ya okpu ọkụ

okpu ọkụ okpu ndị nze na-eshikwaba eshishi na before i shie eshishi anwa ị ga-amatasị iwu anwa iwu nke ị ga na-edebe iwu nke ị ma na-emebi as onye nze maka na onye nze ekwesịghị ịda ịda iwu okwu maka na arụsị a na-enye nri na-egbukwa onye na-enye nri ma ọ bụ na-akwụba aka ya ọtọ ya ka o ji dị mkpa ife ọbụla ị na-eme na-akwụba aka gị ọtọ before ị bụrụ onye nze mgbe gboo a ga-akọsasịrị gị ụmụ ife dị iche iche ị kwesịrị ị na-eme na nke na-amara eme na nsọ nsọ anị na nsọ okpu ọkụ anwa okpu nze anwa e kpu n'isi nsọ ya ọmụka nwere nsọ okpu ya fụrụ e kpu n'isi ya o nwere nsọ ịgba anyị bụ interiọs obodo okpu ọkụ kpue n'isi mana elu kịta ọ dịzịkwa otu ọ dị mbụ e wee na-ajụzi na-asịzi keduzi ka ndị ahụ bụzi ndị okenye ndị kwesịrị ịdị na-ahazi omenala anyị na ọdịnala be anyị ji bụrụzie ndị ji aka hazi na-emebizi omenala na ọdịnala ya be anyị weluzie ife niilezi a na-eme n'ala Igbo rapụzi ime omenala na-emezi omenelu ọzọ a na-echizi n'ụbọchị nke taa anyị ncha unu matara na e nwezi ụdị ọzọ dị iche iche a na-echizi maka na ndị ụka si n'ebe ha si wee buru nke ha si wee bubata na be anyị wee bata fụ na ndị be anyị nọ ọfụma na ndị be anyị na-ebi ndụ na-efe Chukwu oke Abịama anyị ụzọ dị iche iche ụzọ dị iche na anyị na Chineke eke kere ụwa na-akpakarịta nkata na anyị na ya anyị nọ nso ọ dịfa ya Chukwu nna anyị anyị wa bụ ezi ụmụ ya anyị wa bụ ndị izizi o bu ụzọ wee ke ụwa niile ebe anyị si ka ndị ọzọ si wee pụtawa wee gbasasịba wee wee zuru ụka wee bịa tisasịa anyị anya e wee na-ajụ n'ụbọchị nke taa wee na-ajụzi sị ejizi m kedu nke bụzi ọzọ ndị ụka na ọzọ ndị ọgọ mmụọ

ebe ndị isi ọzọ taa ndị anwa bụ the custodians ndị bụ ndị okenye nọ n'ala Igbo kwesịrị idebere gị iwu iwu nze na ọzọ aka ị ga na-eso iwu ị ga na-edebe ife ị ga na-asọ na ife ị ga na-eri na ife ị ga na-eme a sịzie na e nwezi ọzọ abụọ ọ bụ na i chie ọzọ ndị ọgọ mmụọ i chie ọzọ ndị ụka ihe a bụkwa ọgbara ọfụụ ka ọ bụ bụkwa ọ dịkwa gboo e wee na-ajụzi keezizi nke bụzi ọzọ ụka na ọzọ ọgọ mmụọ ọzọ bụ ọzọ ọzọ bụ omenala ọdịnala ndị be anyị bụ ndị be ndị keezizi nke anyị si bụzi ebe o si pụtazie wee bute nke ọzọ ụka ọzọ ụka abụzi nke enwe edarezie na wee kụrịkọzie na ihe a na-akpọzi ya bụ ọzọ promo hmm, ọzọ promo ụmụazị ejizi ọzọ promo wee na-eme wee na-emebisizi obodo ịpụtazie n'obodo ụmụ e, ụmụ obere ụmụazị sịsị e werezizi okpu okpu okpu ọkụ okpu nze were ya kpuo isi ụmụazị

ị ma kpuo okpu ahụ okpu ahụ achaba gị ọkụ n'isi until a ga-ewekwa okpu ahụ gaa menyụ men- mejụọ ya before e mejụọ okpu ahụ o nwere ife a ga-emegasị before e mejụọ okpu ahụ before ikpu ya n'isi ọ jụọ gị oyi n'isi ị naghị eweta etikwasị ya n'isi ozugbo asị nze ọ chaba gị ọkụ n'isi akwa gbakasịba gị ịgba iwe iwe ị ga mmụọ ga amarụ anị until a ga-ejezi werekwa that okpu ahụkwa gaa mejụọ ya mana kịtazi ya na-emezi na ụmụazị pụzie ma ụmụazị ndị nke jide gbucha mmadụ kwafucha ọbara ndị mmadụ ma ndị na-atọ ndị mmadụ ma ndị na-eme ụmụ ihe ọgwụ ihe ọgwụ ọgwụ ego dị iche iche ma ndị nọ n'otu otu nzuzo dị iche iche nke jekwaje weta ego bata ọ batazie n'obodo o jekwu ndị ndị si na ha bụ ndị okenye o jekwu ndị okenye ndị okenye kwesịrị na-elekọta obodo anya ejekwuzie ha were ego biye ha anarụzi aka azụ ruo ụta nke agbazi onye ọ bụ ewerezie okpu okpu eze afịa okpu nze okpu ọkụ ewerezie ya kpuo nwata n'isi ikpu ya ekpu ya kpuo onye ori onye ori onye ụwa ni- ụwa niine ma na onye ori ka ọ bụ e were okpu nze okpu eze afịa okpu ọkụ wee kpunye ya n'isi onye na-egbu ndị mmadụ ndị na-ebekasị anụ anụ anụ anụ ndị na-egbu ndị mmadụ bekara anụ ndị mmadụ wee na-agwọrọ ọgwụ ego a batazie e were okpu okpu eze afịa okpu nze okpu ọkụ kpunye fa n'isi ụmụazị gaa zuru ego ndị mmadụ buru bata ụfọdụ na-apụ ha ha na mmadụ emekọ mekọ ife ife ego eburu ego onye ahụ gbanaga ọsọ ụfọdụ na-emezi ụmụ ihe yahoo yahoo na ụmụazị na-ezu ori ezuru ego ndị ọzọ sị ha na-eme yahoo yahoo ụfọdụ na ha na-eje eme oke ite ụzọ dị iche iche ụfọdụ bụ ntọ ka a na-atọ atọrọ mmadụ ya jee ana- ejebe ndị- atọrọ ndị mmadụ ejebe n'ime ọfịa a na-agbozi afọ ego a na-ana ebutesi ego dị ebutesi ego dị eb- ụzọ dị iche iche ụzọ ọjọọ dị iche iche a na-ebukọtasị ego ebukọtasị ife niile at the end of the day onye abata n'obodo ya echie ya echichi ọ bụrụ eze ọ bụrụ eze ọ bụrụ ọkaa omee ebatazie echimezie ya ọchịla ọzụọ ome ka nna ya ome na dollar ome na pounds ọ pụta obi ya a na-aza oke afa oke afa oke afa mana ụnụ adọkọta jụkwado ụmụazị a kelee ka unu si kpata ego a before ụnụ ekpunye ha okpu ọzọ a n'isi okpu okpu ọkụ a okpu nze a ọnwa ka unu si agụsara fa na ihe abụkwa ihe eme nwara na anwa gaa ndụ ndụ ụnụ agafere ọ dịghọziri kịta nke kachasị nke bụ nke ọjọọ bụ na onye nze kịta dị afọ onye nze o were okpu eze afịa okpu nze okpu ọkụ kpuru ya n'isi

werezie aka ụmụazị ewezi aka wee na-agbajizi okenye isi onye nze onye kpu okpu ọkụ bụ onye nze onye chiri echichi ụmụazị ewerezi aka wee na-agbaji ya wee na-ahaji ya isi maka atụpụ na okpu ọkụ okpu ọkụ nwere ka tụ ya ofe akụkụ ọ haribi ya haricha harichazie ogbu nne na ụmụazị bịa gwọtọchazie gwọtọchazie onwe ya o binitezie ọ tọchịcharụ okpu ọkụ ya o fecha ya pịam pịam pịam ọ tụkwasị ya n'isi ụna ọ tụkwasị ya n'isi ụna onye nze jere ebe ọ gba akwụna a pịawala isi ọ dịghị ekwu eziokwu ị jụọ ya ọ ga-asị gị na ya nwere na ya nwere motorcycle accident ọ bụ akpọghị n'ụlọ akwụna ka e ji apịawa ya isi mànà m̀gbè gboo i megìdè ha n'ihe àsọ ihe zèe before okpu ọkụ gị adapụ̀ n'anị ị̀ ma wenite okpu ọkụ à wenite ya tụkwàsị n'isi gị ọ dịghị ème ème ị wụ̀ ahụ̀ wenite tụkwàsị n'ọkụ n'isi gị ọ̀ shaa ọ̀ ọ̀ ọ̀ ọkụ̀cha gbuo onye ọnwụ okpu gị megide megide wèe by mistake wèe dapụ̀ gị n'isi dàa n'anị i wenite ya ụ̀fọ nà-èji ọbala ùlìòm ọkụkọ̀

okpu nze adị ada n'ala okpu nze adị ada n'ala ọ daha n'ana ozugbo ozugbo anyị were ozugbo ozugbo hazie ya before e kpuo ya n'isi mana kịta ndị sị na ha bụ ndị eze ewezi okpu ọkụ ha na ụmụazị ewere na-egwuri egwu egwuchasị ya ọ tụtụnite ya ọ tụ ya n'isi ngwa ya ọ gaba ebe ọ na-aga na mgbe gboo onye nze adịghị edina nwunye mmadụ ọ dịghị edina ajadu

ị nụrụ ya nụbata na be gị nya ka mgbe gboo ndị nna nna anyị ha sị na ndị dibịa sị ji anụ oke nwaanyị kama ha ha nwa apụ n'ilo iji kwa iko n'ilo iji dina nwunye mmadụ ọ iji dina nwunye agwa ajadu ha nụrụ nwaanyị nụbata be ha ọsọ nwaanyị ahụ ya nwere ike nụọ nwaanyị ise nụọ nwaanyị asaa jebe na abịa nwunye ndị nwunye ka ọ bụ ya nwe ha ncha mana ọ bụ ha nke ya nwa pụta iji dina nwunye mmadụ mana enu kịta ndị nze na-apụzi na-edinazi nwunye ndị mmadụ ụmụ nwaanyị dịdị niile ha ji ha ncha nke gaghị ụzọ agara ya n'elu pịa atarie nke kacha nke bụ nke arụ bụ na ọ nwere ife ndị n'ala Igbo a na-akpọ anụ ọfọ anụ ọfọ ahụ adịghị eli eli

werekwa ọchị ọ- ọ- ọkwa ọchịchị anwa o chigakwa ebe ahụ ebe ahụ abụkwa nke o bido from ebe ahụ rụbakwa ọrụ n'ebe anwa ma ị mana enu kịta ndị gburu onwe ha ndị nze na-ewuruzi anụ ọfọ wee nye nwaanyị ajadu maka gịnị ọ ka maka ka o wee dinee ya ha abụọ ewee nwee mmekọ nwoke na nwaanyị ka o wee na-edina ya o were anụ ọfọ ihe arụ were anụ ọfọ nye nwaanyị ajadu ya wee arụba ọnya were okwu ọsị ya anya na arụba na ọrụ ọdanya ọda hapụ ndị a ọkụ ya bụ ikwu ya bụ isi o were ihe ọja- ihe ya kwesịrị inye nwaanyị were nye ihe ihe arụ a na-eme n'ala Igbo niile ịgbasa n'obodo ime obodo ndị dị n'ala n'ala Igbo taa ị ga-agụta mmadụ ole ruru 90 years ebe a wee nwụọ ma ndị dị 90 years kịta ndị ndị dị 80 something kịta mmadụ ole mana mgbe gboo ndị nna anyị ha na-aka nka ndị nna anyị ha nna nna anyị fa na-aka ezigbota nka 100 and something 120 130 140 150 fa na-aka ezigbota nka Before ha na, ha adị anwụ ọnwụ nwụchu. Ọ dị very hard then ịfụ onye nwụrụ at the age of 70, 60 ndị nna anyị ha ha na-aka ezigbota nka mee kachacha ke nka dị karịsie ọfụma kachacha karịa karịa nwee nwee ihe a na-agba na mmadụ enwe na ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ mana taa ihe arụ ihe ọjọọ jujuru n'ala Igbo niile ekwezighị ka ụdị ihe a mee n'ala Igbo ị pụta n'ime obodo dị iche iche a pụta a sị na onye a bụ ọkpara obodo onye a bụ onye isi onye a tọkachara m na ndị onye na-abụ tọkachara na obodo niile ahụ onye a bụ eze onye a bụ onye kacha wee ka nka na obodo ahụ ị na-ajụ onye ahụ one ka onye a dị a sị na ọ dị 70 something years kedu ka onye dị 70 something years ga-abụzi onye tọkachara n'obodo niile enu kịta dịka obodo nke mụnwa si anyị asị na-atọkalite obodo anyị na o ruba o ruba 80 years maka ihe ọjọọ ihe alụ dị n'ala Igbo ọ ka ahụ Hmm. ndị a sị na ha kpọrọ onwe ha ndị nze ji aka ha na-emebisi obodo na-eri aka azụ na-eri ụta nke ebe ọ bụla esemokwu pụta a machapụta nke nye ha na obere ego ozugbo ozugbo ọ pụta ọ tụ- ọ tụba asị ọ fụzi eziokwu ọ mada eziokwu ihu n'ala o werezie asị were hiri isi ihe ọjọọ wee karịa okenye adịghị ekwuzi eziokwu okenye apụta fụ ebe ife na-emebi o nefere ya anya

ị pụta fụ ụmụazị na-eme ihe ọjọọ ụmụazị na-apụ bụrụ bụkwasị ike na ihe na-abata na-abụ ike bata na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ụnụ anaghị ajụ ha ihe ụnụ na-emezi ya kee ebe unu si ebukọta ego dị unu si eme ihe a before ụmụazị eje zute ego bute ihe na ya wee butere ụnụ wee ajụ ụnụ bịa sị bịa bịa chibe ha echichi mịa ha ka nke a na ha chiri bụ eze na ha chiri bụ nke a ụnụ a na-ajụkwadị ha ajụjụ kee ka e si akpata ego a kee ka e si eme ihe a ụnụ makwa na ihe ụnụ na-eme ihe a na ụmụ a na-anwa ọ bụrụ na akụ na-akwụ ọtọ na nekwa ihe ọjọọ ya eso ụnụ and kịta ndị nze a na-ajụzi ese a na-ajụzi ese mana mgbe gboo ndị nze na-ajụ ese a na-ajụ ese mmadụ bịa butere ha okwu dị aṅa bute ihe dị aṅa a na-asị ya onwe m ngwanagbanụ ka anyị nabanye okwu anyị nabazi okwu anyị aya aya aya akpọghụ nye anyị mkpụrụ ụbọchị anọ mkpụrụ ụbọchị ise anyị akpọchigara azụ chi na-efo ndị nze ezinyego ozi ha eje jee jụsịa ajụjụ ebe dị anya gaa gbasịa ntanị jesia ụzọ ije wee matasịa ka onye a si wee nọrọ were mara ma onye ahụ onye omeghi o kwuzuru ekwuzu onye a aka ọ dị ọcha onye e chi onye eze e chi onye ọzọ anyị eme ka onye a bụrụ nwa na ofu ofu n'ime ha ihe a bụzi a na-emezi mgbe gboo wee mara ma onye ahụ aka ọ dị ọcha mara ma onye o gburu mmadụ mara ma onye ọ na-ezu ori mara ebe ka onye a si wee nọrọ before e kwuo okwu ichi onye ahụ echichi ụmụ ihe na-azị nwaazị nke dị kịta na-emezi ya ha nọzi na-abụ ọcha achasị bute ọcha kachasị bute ihe ọjọọ akarịa ndị nze adara ana na-emebisi a sị ha na ana adịghị mma bụ uru ha bụ uru ha ka ọ bụ e wezie ha na na-emezi parable na-atọ ha ụtọ ana adịghị mma bụ uru ndị nza a na-emebisi obodo ihe na-ekwesị na ụmụazị ga na-eme mmadụ ịfụ ihe ọjọọ gbakụta ya azụ mgbe mgbe mbụ sobe ụzọ eziokwu kịta abụzi afụzi eziokwu na-agbakụta azụ esobe nke ọjọọ ihe ajọ akadịzie alụ alụ na mpụ akadịzie n'ala Igbo okenye ọbụla na-adịghị akwụ n'eziokwu o nwere ebe okenye ya ji azụ eje afụfụ ụfọdụ ezinụlọ na-ata taa

ụzọ ị na-eje ụzọ adịkwa anya wepụ aka n'ihe ọjọọ wepụ aka na iri ụta nke wepụ aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ wepụ aka n'igbu mmadụ mgbe gboo ndị onye ọbụla bụ onye nze adịghị etinye aka n'ihe ọjọọ ọ dịghị egbu mmadụ ọ dịghị akpara mmadụ nsi ọ dịghị echere mmadụ ajọ echiche o binie ụla n'ụtụtụ ekpere ya niile bụ ka ọ dịrị nyanwa mma dịrị ikwu ya dịrị ibe ya dịrị onye ihu dịrị onye azụ dịrị agbata obi ya mma dịrị onye ọbụla mma ya bụ ekpere onye nze ụtụtụ ọbụla ọ na-ebini ụla n'ụtụtụ ebunye ya mmiri ọ kwọchacha aka ya o were ọjị were nzu maa nzu were ọjị nye nye ya wee kene chukwu oke abịama wee kene eke kere ụwa wee kene enu kene ala kene ihe ne- ihe na-anọchite anya Chukwu oke abịama kene ya wee kpere onye ọbụla ekpere ndị na-eje eje ha eje n'udo ndị na-abata abata ha abata n'udo onye ọbụla eji ụkwụ ọma pụọ were ụkwụ ọma bata udo ga-adịrị onye ihu dịrị onye azụ udo ga-adịrị onye chọrọ udo onye na-achọghị udo chukwu abịama ya agbanwe ndụ ya egbe bere ugo bere nke ya achọghị ka ibe ya bere ya gosi ebe ọ ya ebe ya dịrị onye ọbụla mma ya bụ ekpere ka ọ ka ndị nze si ekpe ekpere mbụ ọ pụta afụ ka ebe ebe mmadụ na-eliri mmadụ ọgwụ n'ala ya ọ kpọọ ya ee nwoke m ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ ma kịtazị ndị sị na ha bụ ndị ndị nze ejizi aka ha afụzi nwata nwa ọbụla nwata na-emebe ọfụma onye na-emebe ọfụma n'obodo ewerezie ajọ ọgwụ soo ya atụgara ya enyi ure a- adịra ife ọ na-eme mebiri wee gwụ mebisie ya ọ egburu onye ahụ egbu ọ na-ewere ofu ọya nwadị onye ọgwụ ọ na-achọwa ụzọ ụzọ ndị esi mebi ihe onye a na-eme eme dara ụzọ onye na-ekpochikọrọ ihe ndị nze na-emezi kịta zazu okpu okpu okpu ọkwa anyị wee mebisie si na na-echire ya ọzọ ndị nze ọzọ ndị ọgọ mmụọ na ndị ndị ụka ya bụ ajụ na-ajụ n'ụbọchị taa nke nke bụ ọzọ ndị nze ọzọ ndị ụka na ọzọ ndị ọgọ mmụọ ndụmọdụ m na-ajụ m na-adụ onye ọbụla bụ onye ọbụla bụ onye nze wepụ aka n'ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ Kwụrụ n'ụzọ eziokwu, kwube eziokwu. Ị fụ nke bụ eziokwu, kwube nke a bụ eziokwu. Ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Kpọọ eziokwu eziokwu. Kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Gosi ụmụazị ezigbo ụzọ, ka ụmụazị ga ezigbote ụzọ. Emebizina okpu ọkụ. Emebizina nze.

ụmụ ụmụ gị wee pụta taba afụfụ ha na-amaghị ebe o si wee pụta eh, ana m ekene onye ọbụla na-asị ụnụ daalụ nụ ka ka ụnụ si wee nọnye n'ụbọchị nke taa wee na-asị biko ọ bụrụ na i biebeghị aka ka ị gaa bie aka ka ị so n'ife a na-eme ka ị sonyekwara m na na na-aghọtakwa ka anyị si ego osisi na ọkwa ka esi ọkwa ka esi cheta ife dị mma pụta na comment section bịa tiela ya ọkwa ka esi nyefe ụmụ ife nke tichi n'ụbọchị taa ka o si metụta ụzọ dị iche iche ebịakwa ka ka ndị ọzọ matakwa ọkwa ebumnobi ntụgharị iche iche ọ ga-atụgharị n'ime ya ọ bata ya na comment section ka anyị sikwa wee mụtakwa maka anyị chegara amụkwa ee ndị ọzọ esikwa wee mụta gosikwa ndị ọzọ ọ na-adị mma so ọ na-adịrị anyị mma n'ụbọchị taa na-adịrị anyị mma na-eto anyị apụ n'udo bata n'udo ọkụ ọjọọ ama agba ihe ọma ga-emere anyị ebe ọbụna ihe ọma dị ọ ga-erute ọ adaghị rụọ anyị aka ga-amịta ezi mkpụrụ anyị ga-achaka ka anyanwụ ma anyị ama ada ka anyanwụ anyị ga-achaka ka ọkụ ma anyị ga-ama ada ebube ka ọkụ ihe ọma ka anyị na-arịọ anyị ekene onye ọbụla asị ụnụ kwụsie ike ebe onye kwụ na kwụsie ike adebe aka adebe aka n'ihe ọma mmadụ esona ihe ọjọọ anyị fụ taa anyị fụkwa echi ekene m unu daalụnụ mụsịpata ntị nụ anyị nọ na heritage global Heritage tv ebe ife niile na-eme tụsa ozi a tụsasị ozi a other platform niile ka ha nwee ike mụtakwa ekelekwa m ụnụ ọzọ. Ya gazienụ.